maliyɛnw foli ani tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dugubila o ka fisa laada wuli an ka laada ye an b'a da tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni damadɔ b'an bolo bi an bɛna don minnu bakurubaw la ka se ka olu ta k'o di aw ma la direct kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sugu kura ale ye jenini min kɛ ni ala sɔnna o kunnafoni an bɛna o ta k'o di aw ma la direct kɔnɔ o waati kelen na kati jo gari la e dɔrɔgu tɔni bi naani ani saba bɔyanko o minɛna dɔw bolo ni ala sɔnna ma o kibaruya an bɛna olu ta k'o di aw ma la direct kɔnɔ o waati kelen na an b'a ladɔnniya bamako troisième pont na wulikajɔ min sabatira bi i ka dɔn k'a fɔ a bɛ t'i jɔ moto kɛmɛ fila bɔyanko la min minɛna polisiw bolo bi troisième pont na ni ala sɔnna o kibaruya an bɛna olu ta k'o di aw ma la direct kɔnɔ ninnu ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna don minnu dogodogo ɲɔgɔn na k'u walawala aw ye nin waati na nɔsɔmɛdiya bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko aw ka bisimila kɔni an ka don kibaruya dɛbɛn fɛnsɛlen kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ale ni ala ɲɛsiran o sanfɛ i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ don min n'a fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔ camanba o sabatira e, mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'i y'a ta ka jateminɛ dɔrɔgu tɔni bi naani ani saba bɔyanko o minɛna i ka dɔn k'a fɔ kati jo gari la o de hukumu kɔnɔ ka bɛn ni fevriye kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila mugan ani wɔɔrɔ ye jo gari la i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ office central des stupéfiants n'o ocs ye olu wulila k'u jɔ produits pharmaceutiques minnu bɛ yen nɔ ani ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka dɔrɔgu jugu ta i ka dɔn k'a fɔ k'a feere malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnma ka se ka dankari ka sifinnakaw olu ka siniɲɛsigi o bɛ se ka tiɲɛ cogo min na o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u wulila k'u jɔ tɔni bi naani ani wolonwula saba bɔyanko u y'o kɔni minɛ ni maa kofɔlen na an bɛ don min n'a fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ iran irankaw fɛ yen nɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ révolution ba dɔ kɔni o nana ka na wuli min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ u ka zone dɔw bɛ yen nɔ ni min nana ka na datugu kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ a yirana k'a fɔ ɛri damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ u nana ka na fɛɛrɛ tigɛ fɛn b'a to nin baaraw ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a da sira kan cogo min an ye kunnafoni min sɔrɔ nin waati na n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni premier minisiri ale wulila k'i jɔ ka laseliw kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnma feuille de route kura minnu n'o kan ka se ka taa ayɛsi jamanaw fɛ ka o baaraw ka olu boloda o de hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ayɛsi jamanaw kɛrɛnkɛrɛnma eh, burukina mali nizɛr an bɛ feuille de route kura an b'o ta kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ kɛ sababu ye sa an ka jamanaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na o nana ka na o lajɛba kɔni o sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnma an ka population ka besoin olu bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ troisième pont sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ moto kɛmɛ fila ni kɔ min nana ka na minɛ an ka ccr mɔgɔw bolo bi ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ groupe de sécurité routière n'o ye gsr ye olu nana ka n'a yira k'a fɔ ko troisième pont sanfɛ bi ka bɛn ni février kalo tile tan ani wolonwula yɛrɛ o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn u ye sensibilisation kɔni sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnma bamakɔ commissariat bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ commissaire de division police eh, kɛrɛnkɛrɛnma fɛn min ye panama danbele ale n'a ka cɛdenw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye kalo wɔɔrɔ de kɛ u bɛ ka laseliw kɔni kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an ka boli mototigiw ka sira kan mobilitigiw ka sira n'o ye voie ba ye an ka o ye k'o to yen o de hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye operation sigi sen kan n'u kɔni ye moto kɛmɛ fila ani kɔ minɛ bi nka y'a yira k'a fɔ k'a ta fɛn min ye desanburu kalo tile bi saba ani kelen na i k'a dɔn k'a fɔ n'o o bɛ tali kɛ desanburu kalo tile bi saba ni kelen san ba fila mugan ni duuru ka n'a bila fɛn min bɛ tali kɛ bi février kalo tile tan ale ni wolonwula na moto kɛmɛ seegin a n'a kunkanfɛn u y'o de minɛ troisième pont na minnu ma siraba sariya minnu ma a bato an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ maki sali ale y'a yira k'a fɔ ko a ka kandida kɔni onu ka sekretɛri zeneraliya nɔfɛ ko ale kɔni bɛ a poste hali sisan k'a yira k'a fɔ ale kɔni tɛna jɛnɛ k'a fɔ k'a ka bɔ a la cogo bɛɛ lajɛlen na a y'i kanbɔ k'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ onu ka sekretɛri zeneraliya a ka se ka a ɲɛ sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko expérience min b'ale la san tan ani fila ale y'o kɛ min bɛ tali kɛ senegali jamanakuntigiya la kɛrɛnkɛrɛnma i o moment na ale de tun ye président en exercice ye kɛrɛnkɛrɛnma union africaine na k'a ta san ba fila ani mugan ani fila ka taa bila san ba fila ani mugan ni saba la o waati kelen na a b'o engagement kelen de ta k'a yira k'a fɔ ko planning kura b'ale bolo o waati kelen na a ye poste baw kɛ i ka dɔn k'a fɔ pari kaw fɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ faransi la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ ale maki sali ale ka soutien ka se ka kɛ cogo min na ale b'a ɲini farafinna fɛ kɛrɛnkɛrɛn u ka se k'ale ka kandidatiri o dɛmɛ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ guinee bissau jamanakuntigi la n'o o ye umaru sisoko anbalo ale kɔni y'ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka nin kandidatiri ko la fɛn b'a to ale bɛ se ka kɛ kandida cogo min na cɛbɔ kalata ma ale kan ka kɛ a ka se ka sen sɔrɔ a la o waati kelen na a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin cote d'ivoire jamanakuntigi ma min bɛ tali kɛ alasani dramani watara ale fana y'a dɛmɛ k'a fɔ ko a ka bonya b'a kan fɛn b'a to a bɛ se ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ onu ka sekretɛri zeneraliya ko ale kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn b'a to ale ka se k'a sɔrɔ cogo min na bawo ka da kan a y'a jira k'a fɔ ni i ka dɔn k'a fɔ conseil de sécurité la eh, kɛrɛnkɛrɛnma droit de veto bɛ i bolo k'a ta maa duuru la ka taa bila maa tan duuru bɔɲɔgɔnko la an bɛ waati min n'a fɔ bi maa tan duuru bɔɲɔgɔnko o kɔni bɛ ale bolo minnu kɔni ye pɛrɛmananw ye kɛrɛnkɛrɛnma maa duuru o ye pɛrɛmanan yɛrɛ ye minnu kɔni bɛ ale bolo n'ale bɛ se ka a ka cɛbɔya kɛ ni olu ye ka se k'a jigi da olu ka sini ma sinikɛnɛ ma ko a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ onu ka ka dɔn k'a fɔ sekretɛri zeneraliya nɔfɛ an bɛ don min na fɔ bi nizeriyakaw fɛ yen nɔ maa caman bɔɲɔgɔnko olu nana ka na faga ka da kan n'i y'a ta jateminɛ u ka sɔrɔdasi e, bazi militɛri fila bɔɲɔgɔnko binkanni wale taara ka ɲɛsin o ma o hukumu kelen kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye o de la a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni banbaanci jɛkulu u nana ka na fɛn min bɛ tali kɛ offensive simultanée u nana ka na o de kɛ n'o ye k'a fɔ u ye dugu gosi tilebin fan fɛ ka taa gosi kɔrɔnyan fan fɛ n'i y'a ta ka jateminɛ u ka bazi min bɛ yen nɔ min bɛ bɔrɔno i ka dɔn k'a fɔ n'o b'u ka jamana tilebiyan fan fɛ bamaciw nana ka na o gosi o waati kelen na u ka jamana tilebiyan fan fɛ fana u taara ka taa gosili fana kɛ yen nɔ i ka dɔn an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ bilan foyi kɔni ma to nin waati in na k'u bɛ se ka min kɔni communiquer an bɛ waati min na fɔ bi wa i ka dɔn k'a fɔ u ni kamiruni dancɛbɔ bamaciw taara ka taa o fana gosi o ma dan o fana ma u taara min bɛ tali kɛ madara giru i ka dɔn k'a fɔ u n'u dancɛba fana n'o b'u ka jamana tilebiyanfan na ka taa kɔrɔnfan fɛ u taara ka taa gosili ta ka ɲɛsin yen fana ma ka se ka tiɲɛni walew ka o don yen fana kunna n'an bɔra yen an bɛ taa burukinakaw fɛ yen nɔ burukina olu ye terɛn kura naani sɔrɔ an bɛ waati min na fɔ bi terɛn minnu yɛrɛ dernière nouvelle génération ye fɛn b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɔni u bɛ se ka o nun don n'o ye cogo min na fɛn b'a to burukina yɛrɛ ka ɲɛtaa kuraw siraw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sabati cogo min an ye kunnafoni mun sɔrɔ o waati kelen na n'an taara i ka dɔn k'a fɔ mali kɔrɔnyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma an ka cɛmancɛ bolo la moptikaw fɛ yen nɔ mopti bi i ka dɔn k'a fɔ lac debo kɔni kɔnɔ a kɛra jahadi masiba ani kasaraba de ye bawo ka d'a kan kurun kɔni tununa mopti ani tonka ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kelen kɔnɔ kurun ye tununi min kɔni kɛ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko maa si kɔni ni ma bɔ a la an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan maa tan ani wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko olu kɔni fatura nin ko in na i ka dɔn k'a fɔ su naani o de sɔrɔla an bɛ waati min na fɔ bi su tan ani fila bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni tununnen don ji kɔnɔ taafan ma se ka dɔn olu la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ nin maa kofɔlen minnu kɔni ni tora ba in na i ka dɔn k'a fɔ a musow de ka ca ka fara denmisɛnninw kan olu de caman kɔni ni tora i ka dɔn k'a fɔ nin kurun kasara min kɔni kɛra bawo ka d'a kan a yirana k'a fɔ météo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ba kɔni ko e, fɛn min ye fiɲɛ cilen fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka i ka dɔn olu kɔni ye kungologɛlɛya kɛ ka bɔ nka i ka dɔn k'a fɔ gps nana ka na tunu o la o kɛra sababu u taar'u yɛrɛ sɔrɔ ji camancɛ la ka se ka kɛ nin kasara wale cɛjugu ye ka ɲɛsin olu ma an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ senegali don o don kibaruya kura bɛ ka sɔrɔ ka d'a kan cɛtɛmusotɛya min bɛ ka kolokolo senegalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma don o don maa kura olu bɛ ka don a la o hukumu kelen kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ senegali jamana kɔnɔ bi bi in na u ka kasobonba i ka dɔn k'a fɔ ɛri bi naani ani segin kɔnɔna na n'o bɛ taa i jɔ tile fila bɔɲɔgɔn la maa caman taara ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye kasobon kɔni kɔnɔna na bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ a bɛ t'i jɔ maa tan ani duuru bɔɲɔgɔn la minnu sen nana ka na ye homosexualité la ni o ye pedeya waleya ka se k'o kolokolo cogo min cɛ tɛ muso tɛ baaraw olu bɛ se ka kɛ sɛnɛgali kɔnɔ cogo min i ka dɔn k'a fɔ u nana maa minnu minɛ a la o hukumu kelen kɔnɔ ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ maa minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin u ka jamana ma sɛnɛgali jamana kɔnɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka olu kɔni bila kiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan fɛn b'a to u bɛ se ka daɲɛnamaya kɛ u ka ko la cogo min na u nana ka na kunnafoni min sɔrɔ k'o di an ma lajɛrɛ kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ikiranikaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ kɛlɛba min tara ka ɲɛsin olu ma n'i y'a ta ka jateminɛ hali sisan ni fɛn min ye musuku ka taa se kiev ma i ka dɔn k'a fɔ ninnu dugu fila ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ vladimir putin ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka équipement dɔ bila ka taa kɛrɛnkɛrɛn ma ikirani faaba kɔnɔna na fɛn b'a to ka se ka taa gosili kɔni ta ka ɲɛsin u ma o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ washington ale ni ikirani n'i y'a ta ka jateminɛ jamana in fanba bɛ olu de bolo bawo ka d'a kan u ka fan dɔ bɛ taa kiev fanfɛla la fan dɔ fana bɛ min datugulen don kɛrɛnkɛrɛn ma ka da kan u ye bolodi ɲɔgɔnma min kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u ka jamanaw kɔnɔ o baaraw kɔni nana ka na boloda o bolodacogo kɔni na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min kɔni sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ nizɛr ale kɔrɔn yan fan fɛ nizɛr kɔrɔn yan fan fɛ u ka finitigilakaw nana ka na operation ba dɔ kɔni o nana ka na boloda bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye banbaanci jɛkulu caman minɛ ani ka fara maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ sonyɛni kɛ ka mɔgɔw ka mɔbili kɔni sonyɛ u ye o maa caman kɔni u ye o minɛ an bɛ waati min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ y'a yira k'a fɔ ko nin operation kelen kɔni k'u b'a poursuite fo ka taa fɔ i ka dɔn k'a fɔ maa o maa sen bɛ nin ko in na u ka se k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ani fana maa dɔw fana bɛ yen minnu sen nana ka na ye jamana fanga dafiri wale baaraw la jamana kɔnɔ eh, n'o bɛ tali kɛ Niger la o kɔni tɛgɛ dara u bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ ka di aw ma lajira kɔnɔ n'an taara burukinakaw fɛ yen nɔ nin waati in na n'i y'a ta ka jateminɛ burukina kɛrɛnkɛrɛnma u ka dugu min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko titawo eh, binkanni wale taara ka ɲɛsin o dugu in kɔni ma bawo ka da kan banbaanci jɛkulu mɔgɔw i ka dɔn u taara ka taa ja dɔ kɔni ta ka se ka o kɔni bila k'a yira k'a fɔ k'u ka sugu kɔni k'u y'o minɛ ka se ka dugubaw caman u y'o minɛ kɛrɛnkɛrɛnma titawo marabolo kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ u ka finitigilakaw kɔni wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi situation kɔni a bɛ finitigilakaw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnma lieutenant colonel abdul aziz wedrago ale min ye finitigilakaw ka kuma lasela ye burukinakaw fɛ na ale y'a yira k'a fɔ banbaanci jɛkulu minnu taara ka taa k'u bɛ taa nin waleya cɛjugu kɔni ta u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tiɲɛni kɛ jamana kɔni kɔnɔ mais min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka jamana finitigilakaw olu jɔ u jɔyɔrɔ la fɛn ma to ka se ka dankari kɛ nin eh, nin banbaanci jɛkulu ninnu kɔni k'u ka waleya bɛɛ lajɛlen kɔni ka a dasiraka an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kelen hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nin jamukan in maa min bɛ ka kɔkɔrɔma dondon i ka dɔn k'a fɔ o de ye mamudu jalo mamudu jalo i ka dɔn k'a fɔ ale ye moriba ye mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma a sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka faaba ma n'o ye tali kɛ bamakɔ la mamudu jalo i ka dɔn k'a fɔ ale ka wulikajɔ bɛnnen don fɛn b'a to maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u kan kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dɔn k'a fɔ nafoloko gɛlɛya furuko gɛlɛya ka taa se baarako gɛlɛya ma mamudu jalo kɔni nakun ye fɛn ma to ka se ka na aw ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni wuli i ka dɔn k'a fɔ ale cɛsirilen don fɛn ma to ni jamukan ninnu ka se ka kɔkɔrɔma don a ka se ka jaɲuman sɔrɔ cogo min na aw maa minnu bɛ yen ko ni gɛlɛya b'a kan a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'o ye bi wɔɔrɔ ani kelen bi saba ani fila tan ani fila bi duuru ani naani n'o ye soixante et un 32 12 54 n'a ye wele k'o la n'ala sɔnna a ma ani mamudu jalo an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka aw bilasira cogo min na aw ka degun ni gɛlɛya b'a kan ka se ka o wuli ka bɔ kan o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna o bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an ye minnu sɔrɔ ka di aw ma bamanankan kunnafoni kɔnɔ n'ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ nasiraw kan kibaruya kura minnu bɛ yen an bɛ se ka olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka sunkalo tɔ tɛmɛko ɲuman jira an na bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye mali jamana kɔnɔ an b'a fɔ ko ala ka sunkalo musaka nɔgɔya dutigi kelenkelenna bɛɛ lajɛlen a ka to barika sɔrɔ ala mamadu a k'an bɛn